u bɛɛ kɔnɔ jɛlen don taatɔ bɛɛ bɛ k'a fɔ taatɔ e eh, maramba fanu n'u ka ko ko kɔni u tɛ u tɛ ɲɔgɔn kɛlɛ ten dɛ u tɛ ɲɔgɔn kunna bila dɛ i b'a kalama hadamaden min bɛ hɔrɔn faga diɲɛnatigɛ kɔrɔ k'i sigi ka hɔrɔn kunna bila ko n ye nin k'i ye walayi hɔrɔn min bɛ se ka supporter taatɔ hɔrɔn hɔrɔn jeli hɔrɔn jeli de b'i la ka k'i kunna bila publiquement taatɔ a man ɲi buna hadamaden ma a man ɲi si tiɲɛ don tiɲɛ don e delila ka maramba ka faniw sigilen ye don kelen ta u bɛ k'a fɔ tantɔ ko n ye nin kɛ karisa ye aw delila k'a yɔrɔ jumɛn a tɛ jamais aw delila ka maramba ka faniw de sigilen ye don kelen ala ye fɛn min sutura ala ye muso bonya kira ye muso bonya mɛlɛkɛ ye muso hali diya yɛrɛ malola muso balle perdue mais aw ma don kelen ko maramba faniw de sigilen don tantɔ ko ka mɔgɔw ka intimitéw labila aw y'a ye an m'a ye aw ye maramba faniw sigilen don kelen ka layifu sigi tantɔ ka hadamaden lahara jugu labila lahara min ala ko ko a ye fini bɔ ka fɛn bɔ hali fɔlɔfɔlɔ sani tubabuw kun ka izini bɔ mɔgɔw kun bɛ taa bin bin de kan tantɔ ani furabolo k'i lahara dogo depuis o tile la
maramba faniw ye o respecter u t'o kɛla fɛn fɛn bɛ tremblement de terre kɛ diɲɛnatigɛ kɔnɔ aw ye maranba faniw ye o la u t'a la ayi aw ye maranba faniw sigilen tantɔ ko dɔ ye appel vidéo kɛ ko ka position sugu bɛɛ yira ko k'i sigi k'a fɔ aw y'a Ayi. mun da o la ayi i b'a kalama hadamaden mɔgɔninfin i bɛ mɔgɔ lajɛ de fɔlɔ i b'a a ɲɛmɔgɔ de lajɛ tantɔ a ɲɛmɔgɔ tɛ sɔn fɛn fɛn ma tantɔ a kɔmɔgɔw tɛ sɔn o ma sɔn o ma tiɲɛ a bɛ jeli de la mankanba maramba ko ko tanga bali ko tanga bali filɛ tatɔ k'a bɛ jeli de la ko n'i yɛrɛ kɔlɔs'a ma cogo cogo k'a b'i nɛgɛ nɛgɛ a b'i nɛgɛ nɛgɛ ka gɛr'i la ka kule k'i wagasi i y'a faamuya a bɛ o dɔnkili bɔ pour yɛrɛ parce que maramba y'a yɛrɛ tanga k'a yɛrɛ tanga laban na f'a y'i jɔ laban na a ye la possibilité kɛ pour que ko bɛɛ bɛ sigi kala kelen kan pour que nin ko in bɛɛ bɛ ban bɛɛ ka mikoro ta ka taa mais a dɛsɛra de he ni n ko digi dan ye dandan de a ye dɔ kɛ o n'a dɛsɛra a b'i jɔ kɛ alu kɛ mais a ye ɲuman minnu kɛ olu ma fɔ alu ka kuma tiɲɛ ko jugumanw de bɛ fɔ a ye cɛsiri minnu kɛ diɲɛlatigɛ kɔrɔ o tɛ fɔ dɛ a ye jɔ ka wuli min kɛ a ye mobili min ta k'a ka esansi ka carburant kɛ ka boliboli min kɛ ka don mɔgɔbaw kan ka don hadamadenba u bɛɛ balonen don bamako maa kelen ma bɔ don kelen ka témoignage kɛ ta ko e k'aw bɛ ka nin fɔ maranba ma don kelen kɔni maranba nana don ne kan tatɔ k'an ka nin kɛ cɛ mɔgɔ bɛ sa i n'a fɔ foyi ma kɛ n'a sara o don ko ala b'a ɲini i ɲɛ bɛ mɔgɔ dɔ la a ka image bɛ ka nɔgɔ a tɔgɔ bɛ ka tiɲɛ ko dɔ la ko a tigi dun wulila a bilennen don don min na k'a ka misoro siri k'a ka lankana ta k'a t'i kama ko karisa ka taa a dantigɛ ye tantɔ a kɔrɔ ye mun ye n'i y'a ye tantɔ a tagara de tantɔ bɔ i ka n'a dɛmɛ k'i ka n'a ɲa de k'i ka na fara a kan k'a ɲa o ye bɛn ye o tigi tɔgɔ bɛ ka tiɲɛ o ko kelen na i tɛ bɔ k'o demanti i bɛ bɔ k'o demanti o de la ne alu filɛ tantɔ ne bɛ saya fisa ni maloya ni maramba kun dɔnna de alu de ka wagati la n bɛ bɔ o kelen ni hali n'u bɛ n faga rezo kan n bɛ bɔ k'a ka tiɲɛ d'a ma n b'a fɔ ne kɔni n'aw bɛ n faga aw ka n faga mais don dɔ kɔni a bilennen kun bɛ dɔn de la maramba wulila ka na se ne ma tantɔ ko an ka solisɔn ɲini nin ko in na ka nin ko in dilan denmisɛnnin fitinin a m'a mɛn a m'a bɔ jɔn de bɛ nin ye tantɔ a furula k'a to denmisɛnninya kɔnɔna na gɛrɛntɛ wulila kɔ kiri ni wɔyɔ wulila kɔ o tɛ fɛn wɛrɛ ye dɛ komi ko ko dawula min dira a ma o don ni dawula ni maramba kun ma kɛ dawulatigi mɔgɔ si kun tɛn'a dɔn bamakɔ i yɛrɛ tɛ taa ala kama wa maramba d'a yɛrɛ ma ala de sɔnna n'o tɛ bamakɔ ka di san dɛ walahi san finnen bi yan an bɛ nɛɛmanin na bamakɔ yɛrɛ de ka di yɔrɔ o yɔrɔ ka di i ye sa i b'i fara ka taa yen alu i bɛ diferansi bɔ ni maramba ni jeli tɔw ye alu ni maramba ɲagara k'a to dɔnkilida la mhm. maramba bɛ fɔlɔ k'i adrɛsa a faniw na de mhm. fɔ a ma taa a da waga k'a fɔ ko mhm. ale fanɛni banɛni min dara a kan ko n'i y'a sɔrɔ i tɛ se k'o sipɔrite k'ale sera k'a muɲu cogo min na k'e k'o muɲu maramba ma deli k'o fɔ fɔlɔ a b'a fɔ de a ye bɔ a kɔnɔ a man ɲi

e cɛ alu kana kono k'a ka ko ja maninko ni ko ka taa dɔn n'i bɛ kuma la tan mɛlɛkɛ a tɛ se ka dabila n'i bɛ kuma la tan mais mam lajɛ a ka mɛlɛkɛya a ka mɛlɛkɛya la tan k'a fɔ a ye banɛni dabila banɛni fanɛni man ɲi a bɛ barika de bɔ mɔgɔ la a pere de y'a fɔ n'i ko i bɛ ne fɛ banɛni to yen ni ne banɛna u to yen mhm. a ye ne mam lajɛ mhm. mɔgɔ min b'a fɛ ko ka ban mhm. ani mɔgɔ min t'a fɛ ko ka ban n'i y'a ye a tɛ dɔn hali ne mam ye i b'a dɔn ko mɔgɔ jugu tɛ

awaba ka mobili bɛ san don min na sɔgɔmada fɛ a ma fɔ ne sen mama kɔ mhm. awaba ka mobili piri kɛra min ye maramu ko k'o ka dɔgɔn k'a dɔgɔ awa tɛ don mobili kalite kɔnɔ mhm. k'ale fa kelen ba kelen de awa ye awa y'ale yɛrɛ de ye a bɛ nafolo min ɲini a mhm. da de y'a fɔ n ye n b'a siso kɔnɔ a ko se n bɛ nafolo min ɲini n balimaw ta t'a la ala kana a diya se ayiwa n kɛtɔ filɛ ka n ka kuma f'i ye a kana taa a fɔ awa ye dɛ n ko e fana ka ne to tan sa maramu kumalakali misɛnmisɛnni ninnu de ka di ne ye a to n ka kumalakalikali misɛnmisɛnni ninnu kɛ sa a ko ɔ n ka kuma tɔ de fɛ n ko n k'a fɔ n ko n t'a fɔ n bɛna taa mɔbili de di awa ma sini n b'a kɛ surprise y'a la pe piri min fɔra ka dɔgɔ awa tɛ don mɔbili kalite kɔnɔ fɔ dugukolo mɛlɛkɛ mɔbili piri fɔra ne ko maramu e ne bɛ n don a la a ko se n tɛ k'a ɲini awa kama awa ba ye ne fa de awa ba ye ne ba de se awa ba n'a ka kumabaliya ne maramu de bɛ baga awa ma kɔrɔnin dɔgɔya la ka n ka mandiya ni n ka lagariya kɔrɔbɔ hali awa t'a yɛlɛma ka ne maramu yɛrɛ lajɛ awa sara ka dɔgɔ mɔbili la se ou bien ka taa don sanubilen de la k'a d'a ma ne ko maramu ne ni awa tɛ kelen dɛ n ko e ye jamalamɔgɔ ye hali awa ye jamalamɔgɔ ye nka jamaw cogoya tɛ kelen n ko ne kɔni tun b'a fɛ i tun k'a kɛ mɔbili ye komi i ye mɔbili di sokɔnɔmɔgɔ bɛɛ ma i y'a di puwa ma k'a di aramata ma k'a di seku ma k'a di bɛɛ ma n ko ne tun b'a fɛ i ka awa ta kɛ mɔbili ye a ko e k'i den ka awa ɲininka ta ni mɔbili ka dɛ n ko e de ko ko ne kana taa kuma lakali kɛ dɛ a ko ɔ se an k'a kɛ mɔbili ye mɔbili bɛ san duma ma fɔ ne se mama kɔ ani ɲɛji de ye mɔbili san mhm. ka mɔbili di awa ma awa jɔlen tun na kirisi kɛ de hmm? ko maramu k'a don sanu na k'i k'a dulɛ ko awa ayi n b'a d'i ma i bɛ don mɔbili kɔnɔ mhm. ko sanu bɛ n bolo ko bɛ dɔ ko bɛ dɔ ɲini ka fara ko a tɛnkɛ mikoro bɛ n bolo n jatigi ɲumanw balolen bɛ aw ne bɛ sanu n bɛ hɛkitari de san ka sanu kɛ k'a fa wa n y'a fɔ e b'a fɔ ko hɛkitari jelimuso sanutigi tɔn ni san an bɛna an ka sanu bilali daminɛ so de kɔnɔ hɛkitari k'a kɛ k'a fa k'a gun

ala sago jama silamɛ bɛɛ lajɛlen sago ne bɛ na jigin sɔn ne ka forfait banna n ka juru bɛ mankama la n ka juru bɛ alu alu ye furu salen fɔ mankama yɛrɛ la n ka kuma la
se i kana jigin dɛ i ka nimoro fɔ ta ta an bɛ forfait d'i ma kɛ i b'a ta sisan